a sị na ọ na-abụ etigide egwu tụgharịa egwu atụgharịkwa ụkwụ eji agba ya sịkwa na ọ na-abụ akpakete nkata atụgharịkwa kwube ihe ọzọ ya ka m ji na-akpọbata unu n'ihe mmemme m bụ maka ilu Igbo na ịkọwa ya na otu o si dị n'ebe ndị ntorobịa bụ nke agba nke ọhụụ anyị na-akọwa maka ndị ntorobịa ndị ntorobịa bụ onye ọbụla Chineke kere ọ bụ nwoke ọ bụ nwaanyị mana ọ nụbeghị di ma nwaanyị anyị maara na o nwere afọ mmadụ ga-eru onye ahụ bụrụ ntorobịa mana ụmụaka adịwaganye iche na nke a anyị chọrọ ịtụle ilu Igbo otu o si metụta ndị ntorobịa na ndụ ha dị n'ụwa maka ndị tata bụ mbụ ha na-abịa n'igwe okwu a a sị m ha bisekwara m aka na mgbịrịmgba maka na nwamba sịrị na ihe bụ enyi na enyi bụkwa na ahụ na ahụ na-emetụta anyị ga-eje na nke tata aga m akọwapụtara unu ọ bụrụ bụ ilu okwu anọ maka ndị ntorobịa kọwakwa ihe ilu okwu anọ ahụ pụtara o nwe ndị Igbo na-asị ya ụmụ okoro na ụmụ agbọghọbịa ọ ha nwa bụ ndị ntorobịa ilu nke mbụ m ga-akọwa bụ inu na-asị na a na-enye onye ori ndụmọdụ o were uche ya na-atụ aro nke ọzọ asị ọ na-abụ nwata gwute ofu ji ọ sị nna ya onye ọbụla ga-anọrọ onwe ya ihe a na-akpa amụ nwata gwute ofu ji ọ sị nna ya onye ọbụla nọrọzi onwe ya nke atọ asị ijiji na-enweghị onye ndụmọdụ na-eso ozu aba n'ili nke anọ nke m ga-ejizi mechi nke tata bụ nke na-asị na ọ na-abụ nwata kpata ego nwata kpata nnukwu ego ọgaranya ejebe onwe ya n'ozi anyị ga-ebido marakwa na nkụzi nke tata bụ maka ndị ntorobịa na ndụ ha dị n'ụwa ndị ntorobịa pụtara ụmụ okoro na ụmụ agbọghọbịa inu nke mbụ ahụ sịrị na a na-enye onye ori ndụmọdụ were uche na-atụ aro anyị ma ihe bụ onye ori onye na-ewe ihe na-abụghị nke ya were uche na-atụ aro oge ahụ ọ na-ezu ori ndị okenye ma ọ ndị enyi ya ndị ezigbo enyi a na-agwa ya ihe a ị na-eme adịrọkwa mma iwepụ aka enwe n'ofe na ọ dị ka aka mmadụ gị ezuzina ori maka na ọkpọchi gị obi o were uche ya na-erokwa otu ọ ga-esi je ori ọzọ ihe ọ pụtara n'ebe ndị ntorobịa nọ bụ ị ma na okorobịa na-egbu ka mmanya mmadụ ịbụ okorobịa ọ na-egbu ka mmanya ị na-asị onye okorobịa bịa bịa ihe a ị na-eme adịrọ mma ọ ka na-eyikwarị agba ebe ọ ga-eje kpaa ike ọzọ kedu ka o si metụta ndụ ha otu o si metụta bụ na a na-agwa gị bịa bịa ị jụ na ị ma abịa marakwa na ị na-eme ka ndụ gị hapụ ịbụ ezigbo ndụ marakwa na ị na-eme ka echi gị bụrụ echi ga-abụ echi ihe dị egwu echi jupụtara n'ọchịchịrị echi na-enweghị uru ọ ga-abara gị ma ọ bụ na a na-adụ gị ọdụ dịka onye ori gị baa n'ime onwe gị sị ihe a na-ekwu bụkwanụ ka ọ dịara m na mma ị mara na ndụmọdụ ahụ a na-enye ga-abara gị uru mana ọ bụrụ a na-agwa gị ị na-eme na ị bụ okorobịa na oge ọṅụ gị erugo Ee, marakwa na ofu ụbọchị ọ dị ọ dị ọ dị ka ọ dị gị mma n'anya na ọ ga-adị gị njọ maka na ọrụ ọbụla nọ n'ụwa nwere ụgwọ nke abụọ na-asị na nwata bute ofu ji amazi m nọ nke a bụ nke abụọ anyị kwuru ma ọ bụ mana anyị ma na anyị ga-akọwa inu anọ nwata bute ofu ji ọ sị nna ya onye ọbụla nọrọ onwe ya ọ dị ka ihe inu na-asị na nwanza rijuo afọ ọ sị chi ya bịa ka anyị gbaa mgba nwata nweta ihe tata ihe ọ na-akụziri anyị bụ na onye na-achọ nke m nke m ọ ga-enyekwara mmadụ aka ị ga-ebuzi nna gị ụzọ mụta diọkpara nwa obere akụ na ụba ị nwetara tata ọ dịzi ka ị ka nna gị ọ ndụ ụmụ okorobịa onye nke kpata ihe ọ kpatara ọ na-egbu ya ka mmanya ị na-asị ya bịa bịa bịa ọ na-efe isi kpakakpaka na-aga ka a ga-asịzi na o nwerezi na ihe ada agbanwe agbanwe ịma na ndụ okorobịa na-atọ ụtọ ada amadị na ihe na-agbanwe ọ ya ka ilu a na-akọwara anyị sị nwata gwute ofu ji ọ sị sị nna ya ka ha nọrọ onwe ya mana o nwe ka o si nwee nwa obere ihe dị mma bịara na ndụ ya ọ dịzi ya ka ụwa agwụgo ka onye a ga-eduzi ya na ndụ ya niile ilu a na-emekwa na ụmụ okorobịa ma ọ bụ ndị ntorobịa ọ dịzịa ka ha achọzighị nkụzi maka na ihe dịara ha mma nwa nkenke oge kedu ka o si metụta ndụ ha ihe o si metụta ndụ ha bụ ejine na ihe dịara gị mma ugbu a ugbu a sị na ụbọchị adịgo mma na onwe gị chọzighị enyemaka mmadụ nna gị ahụ na-azụ gị ya nọrọ onwe ya ebe ọ bụ na ị kpatago ego dịka okorobịa nwezi ihe i ji ndị mmadụ ndị ọzọ eme marakwa na o nwere oge ị na-akpataghị ego nke na-egosi na o nwere oge ego ya ga-agwụ ya ya ka anyị ji na-ekwu na ndị ntorobịa ga-eji nwayọọ ha jiri nwayọọ sobe ije ụwa emezina ọbụla ọ dị ha n'aka tata ọ dịzịa ka ha nọrọ onwe ha n'elu nke a na-asị ijiji na-enweghị onye ndụmọdụ na-eso ozu aba n'ini ọ bụ ofu ihe ahụ ọị okwu ilu ndị nna nna anyị ha ji adọ ndị ntorobịa aka na ntị ka ha na-ege ntị n'ihe a na-akụziri ha nna gị sị gị bịa bịa kene maka na ndị mụrụ anyị sịkwa na o nwere o nwere ihe okenye ga-etukwu ana wee hụ mana nwata rigoro elu ụlọ elu ma ọ bụ elu osisi na ọ gaghị ahụ ya oge ọbụla nne ma ọ bụ nna ma ọ bụ okenye na-asị nwa ntorobịa ya bịa ya bịa n'ụzọ adịghị ihe a ya nwee ohere gee ntị ahụ maka na e megide ihe a ọ jụ na ya ga-ege ntị ihe ọjọọ ka ọ ga-ezute otu a ka ọ dị a na-adọnye ozu n'ini ijiji a na-eme gburugburu ọ soro banye kpochido ya na ya mana otu o si otu a wee naa ya ka ilu kwuzi a na-asị ijiji na-enweghị onye ndụmọdụ na-eso ozu ana n'ini nwa bụ nwa ntorobịa ma ọ bụ nwa okorobịa ma ọ bụ nwa agbọghọbịa nwere onye ndụmọdụ biko wekwere ya mere ihe a na-akụziri gị gee ntị n'ọkwa nke ọ baara gị ọ ka ọ baara gị ọ ka ọ dịara gị na mma ọ ka ndụ gị ga-eto ogologo marakwa na ibi ezigbo ndụ dịka nwa okorobịa ọ ga-eme ka ndụ gị too ogologo iji kpokọbe ihe m na-akụzi na nke taata ị ma na nke a bụ agba nke mbụ na ndị ntorobịa anyị ga-eme ya ka ọ dị nwa nkenke maka onye ga-asị na ya abịaghị n'oge ka onye ahụ wee nwee ohere igekwa anyị ntị n'izu ọzọ ka anyị were inu a na-asị na nwata kpata ego okenye ejegbu onwe ya n'ozi ị ga-ejizi na ị bụ nwata ma ọ nwa okorobịa ma ọ nwa agbọghọbịa ị ma amazi ndị gị na ha bụ ọgbọ maka na ị nwere ego ị sị onye tọrọ gị ma okenye nọ ebe ahụ bịa jee zụtara m ahụekere na-agụ m kịta bịa jee kunye m mmiri ị maara na ọ ma asị waa maka na ogbenye enweghị ọnụ okwu i jiziri na ị nwere ego na-ezizi okenye ozi ka a ga-asị ma ọ bụ chi foo n'ụtụtụ kama ị ga-asị okenye ị saala chi ị na-aga ọbụmọbụm maka na ị nwere ego marakwa na ndụ ahụ anaghị eduba na ndụ ụdị okomoko ahụ anaghị eduba na ndụ ọ okomoko na-eme ọ dịzie ka a ga-asị na ị mahụ na e mechie na isi awọ bụ ngọzi wee nye ọ dị anyị ọsịsọ tata maka na ihe ndị ntorobịa achọrọ m ka anyị ju eju wee gee ya ka m jiri nke a mee ka unu mara na anyị abatala na agba nke ndị ntorobịa izu na-abịa gbaa mbọ hụ na i sonyere anyị ekwekwana ka a kọọrọ gị akọrọ mana tupu ị pụọ n'igwe okwu a mesara m mgbịrịgba aka mana ma chineke kwado tata dị mma echi ga-aka mma ọ ka bụkwa onye nke unu maazị michael n'ilu igbo ndewo